makes all things beautiful.
M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireniso abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye lero ndi Lachinayi pa 12 August chaka cha 2021. Lero Lachinayi timalemekeza sakramenti la chikondi, sakramenti la masakramenti. Timakhala ndi nthawi yokhala pansi osamangomulandira Ambuye

ndime ya 21, kudzamalizitsa mpaka kukafika mutu wa 19, ndime yoyamba. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi, ndipo tikamva mawu a Mulungu tisaumitse mitima yathu. Abale ndi alongo, monga tinaonera dzulo kuti Ambuye amatilimbikitsa kuti tizidzudzulana, kudzudzulana mwachikondi, imene pachingerezi amati constructive criticism, kudzudzula ndi cholinga choti tikonze zinthu. Chifukwa ena aliko di amangodzudzula ncholinga choti aganyavule ase iya mukadzudzula perekani solution apapa phiri mwanyula koma mukadatere nde Ambuye Yesu akuti tisamangothera podzudzulanapo iyayi tikadzudzula we should add a further dimension to it forgiveness palibe phindu longomudzudzulira munthu kungomnyazitsa munthu kungomuonetsa ngati iye olephera Kenaka, chimene wachita cholakwikacho, osachipempherera kenaka osamkhululukira. Nchifukwa chake Ambuye Yesu akunena kuti tidzudzule mokonza, tidzudzule mwaubale, tidzudzule ndi chikondi ndi cholinga chonena kuti timkhululukireso munthu uja. Forgiveness. Ndiye nkhani yakula msinkhu tsiku la lero ndi 70 times 7. Petulo ati kodi munthu ndichitomkhululukira kasanu nkawiri? Nde Ambuye akuti iyayi. Kodi ngati nditi kasanu nkawiri, makumi asanu ndi awiri kuchulukitsa nkasanu nkawiri 70 times 7 and tikumbukire kuti imeneyo mbaibulo ndi nambala yofunikira kuimirira perfection, chinthu chabwino, chinthu choti chafikapo, chinthu choyera. Eh? Ndekuti kukhululuka kwake kukhale kofikapo osangoti kukhululuka ndi ma conditions iyayi komanso even titati titenge literally mmene zikumvekeramo koma ndi munthu wakhama kuti ase panopa kukhululuka kuja ndachitofika panopa uli pa 400 kuti ah, nthawi zonse mzako akakulakwira kukalemba panopa ase uli pa 297 iyayi kukhululuka kukhale unconditioned nde chimene afuna timvetsetse tsiku lalero ambuye yesu ndi chani Poyamba afuna ationetse kuti chikondi cha Mulungu ndi chachikulu. Tchimo lina lililonse Mulungu amalikhululuka malinga ife tikaonetsa mtima woti tufuna tiyambeso mwatsopano. Akakhala Ambuye Yesu amanena kuti maybe the only sin which we cannot be forgiven is the sin against the Holy Spirit. Koma ngakhale titati tione kuti tchimo lochimwira Mzimu Woyera, tchimo lake ndi chiyani? Ndiye tiyang'ane ntchito za eni atatu, Atate olenga, Mwana opulumutsa, Mzimu Woyera amene amatiyeretsa. Now, ngati Mzimu Woyera amatiyeretsa, iwe ukukana kuyeretsedwa, ndiye kuti ukuchimwira Mzimu Woyera. Wachimwa koma ukukana, sukufuna kulapa, ndiye ukhululukidwa bwanji? That's why kunena kuti tchimo limeneli ndi lovuta kuti ukhululukidwe, chifukwa Mzimu Woyera ntchito yake ndi kuyeretsa. Iwe ukukana kuyeretsedwa, koma ufuna forgiveness, itheka bwanji? So the sin against the Holy Spirit Ndi tchimo lobisa tchimolo. Ndi tchimo lokana kuti uyanjane ndi Mulungu. Mu nkhani imene Ambuye atifotokozera mu uthenga wathu wa tsiku la lero, ikutionetsa kuti forgiveness demands two things. Tonsefe timafuna kukhululukidwa. Inu, ine, ife timafuna kukhululukidwa. Koma kuti tikhululukidwe, forgiveness iyo demands two things. One, muja timanenera, Mutikhululukire ife monga ifenso takhululukira adani athu. Osati takhululukira chifukwa kuti ndimadziwa, takhululukira chifukwa kuti eh, anapepesa. Unconditional forgiveness. In other words, musandikhululukire chifukwa kuti ine sindakhululukirawo. As simple as that. Kachiwiri, tipemphe chikhululukocho. Sungakhululukidwe pamene sukupempha.

Tsono abale ndi alongo, nkhani yokhululukirana taimva maulendo ambirimbiri, talalika, alaliki ambiri alalika, mpingo umatiphunzitsa, tsiku ndi tsiku tikamapemphera Atate Athu timanena, mutikhululukire ife, mutikhululukire ife monga ifenso takhululukira adani athu, tikamachita nsembe ya Misa ngati ife Akatolika timanena, Ambuye mutichitire chisoni kambirimbiri, mutichitire chisoni, mutichitire. The question is, a million dollar question is, why is forgiveness difficult up to now? Why is forgiveness hard? chikuvutabe ndi chiyani kuti tizikhulu ndi ochepa amene akukwaniritsa zimene chikutivutabe ndi chiyani tiyeni tiyang'anire limodzi tiyeni tikambirane limodzi tiyeni tisinkhesinkhe limodzi choyambirira Choyamba abale, kukhululuka kukumativuta chifukwa tikukhala m'dziko limene likumatiuza kuti tikhale anthu amene ali strong, to be strong, akakuponda apa bweza diso kwa diso. Tikukhala m'dziko limene likuuza kuti demand your rights, demand your freedoms. Sikuti kufuna ufulu wako n'kulakwa, komano the way we demand the rights, tikufuna ndi kutchalitchi komwe tipange demand our rights, our freedoms, eh, ndi pamo- pamaso pa Mulungu pomwe. Where is God's will? Tikukhala m'dziko limene likutiuza kuti osalira, don't cry, never cry, never show any weaknesses. Dziko limene likutiuza kuti always be competitive. Dziko limene likutiuza kuti ukhale the sons of Zebedee, wina kudzanja lamanja, wina kudzanja lamanzere. Ifeyo sitikufunanso udindo wotsika ayi. Tikukhala m'dziko limene likutiuza kuti tiakankhire ena pansi. Dziko limene likutiuza kuti tisakhale mbali ikuoneka ngati yofooka chifukwa choti imafuna matimu athu a mpira azipambana nthawi zonse. Timu yako ikaluza ena mpaka anafika poti samadya nsima, kupepera eti. Kugenda mpakana. Chipani chathu cha ndale achiimba nyimbo yosakhala bwino nafenso tibwezera. Ayi. Nazo nyimbo zongokokerana pansi aona chakuti chakuti eh kuipatsa moto ndi zina zotero. Nkhani yake tikukhala m'dziko limene likutiuza kuti tikhale strong, tikhale competitive. Ndi dziko limene likutiuza kuti we should always lead the parade to achieve distinction. In the end, Tachulukitsa diso kwa diso, dzino kwa dzino. Zoti Ambuye Yesu ananena kuti akakupatsa tsaya ili uperekere linali, zimene zija zikutha pakati pathu. And because of that, ma values a Chikhristu amene amatiuza kuti tioneke ngati ombwambwana, tioneke ngati opepera, koma ndi cholinga choti tikhale mwamtendere, ndi cholinga choti tionetsane chikondi, amene aja akuponderezedwa. In a world like that, it's very hard, it's very difficult kuti tiphunzire kukhululuka. kuti tiphunzire kuyang'ana ena ndipo infact anthu akatilakwira timaona ngati akupangira dala chachiwiri ambiri kukhululuka kutivuta because in this world we expect rewards and compliments nde timafuna anzathu atimvere chifundo concern from friends and family when we face the opposite our energies are drained timafuna kuti anthu asaone ngati kuti zinthu zimene tikupanga akuzitenga for granted so we don't want to feel sabotage timaona ngati we've sacrificed for nothing ndinamphunzitsa mwana amene uja angandibwezere zimenezi timafuna ma rewards munthu amene uja kupanda ine u MP sakanalowa lero angamapange zimene zija nde timangosunga china chake kukhosiku why we were expecting rewards we feel like we have given our all for nothing ine amene uja mwamuna amene uja ndinamtenga ali mbuwu ali ndi jc ndinampitsa amapita sukulu ya madzulo kenako kaganyu kenako analemba pepala diploma kenako degree pena anapanga masters ndinamtumiza kunja ndimatenga chuma chakwathu pano angamapange zimene zija you feel the anger andidziwa amene uja aonanso Why? Because the world teaches us to expect rewards and compliments. Ndagwira ntchito, ndathandiza pa business ya wina wake. Ndimaona kuti ndadzipereka ndi moyo wanga wonse. Pamawa nkumatiuza kuti ayi ntchito tikukuchotsani. You feel betrayed, uli pa ubale. Anthu mumapangira limodzi business wina nkudzangouza kuti ndalama zinabedwa. Pofufuza nkuona kuti aah iye uja anaso ali ndi mkono momwemo. You feel betrayed, you feel you have worked for nothing, you feel you have given your all for nothing. Chifukwa cha chimenecho timasunga mikwiyo. Komatu Ambuye Yesu anatitsimikizira kuti tisayembekeze mphoto ndi malipiro pansi pompano. Malipiro athu amadziwa kubweza ndi Atate a Kumwamba. Choncho ife pamene tikuchita zabwino, tisamakhale ndi mtima oti tilandiriretu chitilemera kuti tizikhululukira ena. China tikayang'ana nkhani yathu ya tsiku la lero, tinanenanso chaka chatha poona mau ngati omwewa. Timatanganidwa ndi kuona a thousand imene wina wationongera, imene wina wabwereka. Timaiwala a million which we've been forgiven. Uja akulandira pang'ono, akulephera kumkhululukira mzake. Iye anakhululukidwa papakulu, akuchisunga kukhosi. Ndi zimene inu ndi ine timachita. Mulungu. Kukamba zoona, kuyambira ine ndikuyankhulani, tachimwa, tachimwa, tachimwaso. koma anzathu akatilakwira tinthu tating'ono timatisunga kukumbutsa za chaka chatha why our focus is on the thousand forgetting the million which we owe to god chachitatu chimene kukhululuka kukutivuta ndi konena kuti in this life tidagawana kuti pali anthu ena abwino, pali anthu ena olephera, pali anthu ena amene sitidziwa kuti ndi abwino kapena ayi. So much so that anthu amene timapanga categorize kuti ndi abwino akatichimwira chimene cha chimativuta kuti chitichokere kukhosi kwathu. You expect priests to be good. Indeed, we are supposed to be good people, but we are human beings. Ah, bambo amatukwana, ah, bambo amene, ah, ah. you expect pastors to be good people tikamva kuti a- apastala na amene anaswetsa bilu anayipangitsa kuti ilowe mwachinyengo ku palamenti timakhumudwa you expect tilandire malangizo abwino ochokera kwa mfumu afumu agwirira mwana ine moyo wonse sindidzakhululukiranso mafumu onse the fact is Tinazipanga categorize in this life kuti pali anthu ena abwino, pali anthu ena abwino pang'ono, pali anthu ena oyipa. Koma Ambuye amatitsimikiza kuti wabwino ndi mmodzi yekha. Choncho every one of us should work his or her own salvation. Osati ayi ine ndikuyembekeza kuti bambo, inde mwa umunthu wathu timagredana kuti awa akuyenera kukhala zakuti zakuti, ansembe akuyenera kupanga izi izi. Expectation ya society yathu ndi imeneyo. Koma pamene tikupanga work out our salvation, tizingoyang'ana ine ndi Mulungu wanga ndi kuthandiza ena kuti ayanjane ndi Mulungu wawo. Koma tikayang'ana kuti ayi, ine yardstick yanga ndi auje, tidzakhumudwa iwo aja akadzachita zimene ife sitimayembekeza. Kenaka forgiveness idzakhala so hard. Point number 4, chifukwa chani forgiveness ambiri ikutivuta? Because tikukhalanso mdziko limene limafuna instant results. Ambiri timafuna tikalakwiridwa lero, pompopompo tiuzidwe kuti takhululukidwa. Ayi, it's a process. Pamene walakwiridwa kapena iwe walakwira anzako, udziwe kuti anzako akupatsa zilonda, akupatsa mabala kapena iwe wapatsa mabala. So to heal those wounds, it's a process. You need pang'ono ndi pang'ono mtima utsike regurgitate the things think over them pray over them dzimasule navapo anthu ena bambo tinakambirana nkhani ija nde nkhani yabwera mu ofesi yatha mwakhululukira akazi anu e mwakhululukira amuna anu e gwiranani chanza kupita mmawa amuna oyimba foni bambo sakundiyankhula ku nyumba you expect kuti munthu apange behave like a robot angochoka mmene muja nkuyamba kusekerera zonse zili bwino Its a process inde wakhululuka koma give him give her a space to heal ambiri timafuna zinthu zikangochitika pompo pompo tione kuti pali change no ways chimodzimodzi tikalakwiridwa kapena tikalakwira ena tizitenga nthawi kudekha kumvetsetsa ndi kuyamba ulendo umenewu wachikhululuko kukhululuka sikuiwala koma kuiwala sikusakhululuka Tizisiyanitsa zinthu ziwiri zimenezi. Pamene tilephere kukhululuka kumeneko, kuyesetsa kukhululuka kumeneko, muona kuti timasunga mkwiyo, we harbor anger, we harbor resentment, kamtima koti ndifuna ndibweze, we harbor depressive moods. Chifukwa yake pano tikayang'ana matenda amene akukulanso msinkhu ndi matenda ankhawa, depression. Umakhala ndi zinthu zambiri mu mtima zimene ukufuna zitachitika, ukuzisunga koma sungathe kuziyankhula. Mapeto ake kumangonyong'onyeka. Ndi ulendo wautali chikhululuko, si ulendo wophweka ayi. Abale ndi alongo, pamene tukambirana nkhani yokhululuka, pa ife tokha titha kuyesetsa koma sitingathe kukwanitsa. Chifukwa chake everyday timayenera tiziwapempha Ambuye atipatse chaulere chokhululuka. Ndiye funso limene ndikufunsa m'mawa uno, masana ano, madzulo ano, kutengera nthawi imene mukumvera ulalikiwu, ndonena kuti ndiye titani? Here with me are five proposals, 1 Tikamvera ulalikiwu, write down those you have offended and pray for them at least for a week, for a month even for a year anthu amene mudawalakwira mukhale pansi ndikulemba maina panokha osati mukachongetse ayi ndidalakwira auje auje auje auje lembani muziwapempherera amene aja komanso ngati muli ndi anthu ena fundo yachiwiri amene mukuona kuti inuyo adakulakwirani musadikire kuti iwowo ndi amene abwere kwa inu amene walumidwa ndi njoka ndi amene amapita kuchipatala Lembaniso mayina nkuona kuti uja anandilakwira, uja anandilakwira, uja anandilakwira. Chimodzimodzi mwachitira poyamba paja, muzapempherera, tizapempherera. Chachitatu, tikakhala kuti takhazikika, when ready, try to approach the people. Anthu amene mmapempherera aja, anthu amene ndapempherera aja, try to approach. Kuti ine ase, ndimaona ngati ndidakulakwirani izi, izi, izi, mundikhululukire. Inenso ndimaona ngati mudandilakwira izi izi ine ndidakukhululukirani. Ngati mulibe choletsa ndinu akatolika number 4 go for confession. Osangothamanga zinthu zachitika lero chimtima chikadali mmwamba simunazitsitse ma emotions kulapa bambo amene uja sikhala kulapa kwenikweni tsitsani ma emotions. Ndipo number 5 know your true enemy ambiri timakanika kukhululuka chifukwa sitinadziwa adani athu. Adani athu atha kukhala amene ali pafupi amene ali kutali your enemies may be near or far. Your enemies could be known or unknown. known enemies, those you've stereotyped anthu amene timangowaganizira ndine mkhristu nkumaona ngati msilamu ndi mdani wanga ndine msilamu nkumaona ngati mkhristu ndi mdani wanga eh? ndine wa utm nkumaona ngati wa chipani A chipani B ndi mdani wanga ndine wa dpp nkumaona ngati wa mcp ndi mdani chifukwa cha zimene tidangomva sitidziwa tidangoyamwira Chifukwa choti ndi wa Mboni n'kumaona ngati Mkatolika ndi mdani wako. Chifukwa chonena kuti eh, ndiwe wa mpingo wa X n'kumaona ngati a mpingo Z ndi mdani wako. Tikuyenera tidziwe who are our true enemies. In the end tikuona kuti our true enemies ndife eni. Chifukwa zimene timaganizira ena mwina si zimene iwo ali. Ndipo potsirizira pamene tikukamba nkhani ya chikhululuko tizikhala tikulingalira ndi kumabwereza mavesi awa.

Tiyamba kulandira chaulere chokhululukirana wina ndi mnzake. Tapempha Ambuye lero atidalitse, ayeretse Mau Ake, atithandize kukhala anthu okhululukirana. Chifukwa monga mmene ife tikhululukira ena, ndi mmenenso Mulungu amatikhululukira. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu.